onye ọbụla gara online canada.ca you will read ọ bụrụ na onye ahụ gụrụ akwụkwọ there are ihe a na-akpọ eh, immigration pathway is either na onye abịa under economic class that economic class fall under skill work program ya bụ na onye ahụ nwee transferable skill onye ahụ gụrụ akwụkwọ na Nigeria any part of the world and you have worked in that field for 12 solid years. Then you can uh, uh, uh, afford to apply for a, uh, uh, immigrant visa under express entry or under skilled work program. Then, if the person chọọ notice na o nwe province needịrị o nwe ihe a na-akpọ provincial nominee like ihe na-eme ndị be anyị onye hapụ ha na Naịjirịa ọ gahọ Toronto ọ gaa Vancouver ọ gahọ Vancouver

um, northwest territory onye ahụ gaa ebe a they want people there maka oyi ehika but ihe na-eme ndị be anyị chọrọ ịbịa ebe a bịara ọ bụrụ na ọ bụ city ị kpọọ afa ha ị nọ ebee ọ sị gị na ya nọ Vancouver na ya nọ eh, Toronto ọ na ya nọ ebe a why not gaa those small nọrọ ebe a nweta akwụkwọ nwere onye na-achọ ịbịa Canada nsị ya gaa one particular interior village go into their rural program onye ahụ wee gaa ebe a ahụ ewee nye ya 3 years work permit e nyere ya contract ọ sign with the company is for 3 years nna saskatchewan ị na-asị mmadụ gaa saskatchewan Sask- saskatchewan is already getting saturated look for like um, Prince, all this Atlantic region, Prince Edward Island, there are villages there needed in the madu. If you're coming to Abata, go to Peace River, Grand Prairie, about seven hours from here to that place. Ha needed in madu. but what happened is that na ndị mmadụ bịa the place a ga-asị gị we are going to give you job di m mere ya mgbe di m bịa Canada he came on work permit in 2006 mgbe ọ bata Canada ha wee sị ya na ị ga-sign three year contract with us he did so mana ihe mere mgbe ahụ e nyere ya work permit while you are working you, you are they're paying you salary government a na-ewere tax you are building history

areas get your papers there give my cousin nọ na somewhere n'ime one town na Ottawa ọ sị m sister na ya chọrọ relocate ka ya bịa ebe anyị nọ nsị ya complete godi ọ kwa ị nọ ebe a kịta on permanent resident ọ sị m yes you owe them three years ọ sị m supposing ya pụkwanụ nsị ya ị pụkwa they won't talk to you but the moment your application will come into the system for citizenship they will tell you to go back that you are owing those people some years to complete because they give you provincial nominee ọ bụkwa na onye a bụ onye ga-emenwu french that's another easiest and fast way kịta Chukwu mere ije ọ bụrụ na onye a ga-eje gụnwu french wee gụọ french courses ha

if nwoke asị na ya dị 40 something nsị ya your point e reduce go the moment ị cross 40 how old ka nwunye gị dị one man gwa m na nwunye ya dị 35 nsị ya okay nwunye gị dị 35 ọ sị m yes o nwee masters degree ọ sị m mba because when you have masters degree if you go to express entry pool ị na-eme the information ị na-etinye ebe ahụ dị ka dị educated yes is a transferable skill ị nwee masters degree yes is a is, it counts at point can you speak another language

It takes time, but you need to get into the power of reading and researching.
The most the major challenge in our Igbo youth na-enwe awụhụ ebe ha ga-abịa na Canada ihe mege na Canada province ọrụ nọ province ọrụ na-anọghị the biggest challenge ha na-enwe wụ ihe a na-akpọ statement of account and the visa application process ihe a wụ ebe ha nwere challenge because anọọna m into this eh, social media for years mee ihe gbasara update for years mee weturu anya ala chọpụta ebe most of our youth na-enwe problem na ihe gbasara otu ha si apụta obodo oyibo gị ahụ that na problem ha awụghị ịgwa ha ebe ọrụ nọ na Canada mana the problem ha wụ statement of account number one otu ha si eme arrange statement of account because without statement of account ihe niile ị na-akọ babash mana ọ wụghị babash ka ị na-akọ so secondly visa application process otu ha si eme ya apply ama m i nwere idea ka ị kọwatụrụ ha but ka i bidogodi from otu ha ga-esi build o statement of account then having explained that gị agwa ha otu ha si eme visa ha apply gwakwanụ ha the authentic website ha nwere ike ịga mee those things apply because e nwere so many fi- fake website lookuru original but ị verify ya gị ahụ na ọ dịcha ọ wụghị original
Chukwumelije, ihe a bụ ihe m mee for so many years. All, all this my experience is the thing that cut me off and I wasn't interested. O nwere family, ọ kwa i nwere transcription na i- ihe anyị na-ekwu okwu ya kịta.
mba ihe a wụ igbo maka aga m asụ igbo aga m asụ oyibo achọrọ m ịsụ igbo be anyị sụwe oyi- just sụwe igbo sụwe igbo it doesn't matter sụwe igbo
so onye ọbụla chọrọ ịpụta obodo oyibo achọrọ m ịkọrọ unu ihe m mere mmadụ last 2023 2022 the man bịara nwunye ya ya mgbe niile ọgụ ya nwoke a na-akụ nwanne ya ka ọ kụgbuo ya ndị nwanne ya eji ahụ o wee bịa sị m na ya chọrọ iwere polisi kpọrọ nwanne ya ga kpọchie m sị ya mba onye nke ị na-anụ anụ ị hapụrụ ya kwa mgbe niile gị na nwunye gị na-eku nwu ndị ọgọ gị enwere ike ịkpọrọ gị kịta ga kpọchie m sị ya mba gị kpọpụta nwanne gị ọ sị ọ dị ụzọ ya ji akpọpụta nwanne ya sị okay na ihe mere na ihe mere bụ na na m ga-enyere gị aka enwere m business na naijiria so ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ịpụta obodo oyibo chọrọ ịpụta obodo anyị nọ n'ime ya

ọ bụrụ na nwanne gị nwere akaụntụ nwere biznes let's say na ide arụ ọrụ ka m kwuo maka ndị na-enweghị ọrụ ha na-arụ o nwere ndị bụ ha na-amaneji biznes ha na biznes ha na-asọsten ha mana biznes ahụ enweghị enough ịkpọpụga ha obodo oyibo mana ị nwere nwanne nwere biznes nwere ike ịkpọpụga gị obodo oyibo so ihe nwanne gị ga-emezi bụ gị gaa chọọ ego nwere ike gwakwa ndị a ha weta pen and paper dewekwa ihe ahụ maka chọkwa mmadụ uche mmadụ ajụọ m ajụjụ the information dị i kwuo ya ọ na-aga straight to my YouTube so ị na-ekwu ya they can go to my YouTube to my Facebook and access it okay
onye ahụ pụta ya bịa chọrọ maka ihe m mere ka m na-achọ ịkọrọ gị so nwanne the woman kịta bịa nye m 300,000 naira 2023 so m abịa nye the lady e the lady akwụkwọ hire ya nọkata m enye ya ọrụ ya rụọ although ọda arụtakwu ya but I want to justify ihe m ji na-emere ya the akwụkwọ m enye ya ọrụ ahụ sị ya rụọ ya o mee mistake o nwere e ọrụ m nyere ọ rụrụ for two months ihe m nyere ya bụ sị ya okay this is a client anyị chọrọ ịga meet dere m dere m document anyị ga-eji submit already ọ nọ n'elu ya submit elara m document defend ya the the proposal so ime that thing that money ihe anyị ji rụọ this thing bụ only 300,000 naira so e, o wetewe aka 27th nwanne ya nwoke send ara m ya na my personal account on the first day of the month esi m na personal account m move ya to my uh, corporate account kwụọ the girl kwụọ the lady ụgwọ ọnwa

how long is your vacation ịma ihe a ị ga-emake sure na ọ na ọ na-arhyme with everything so ị need the six months of that pay stub moving back and forth so gịnị ka m na-agwa ndị mmadụ ọ bụrụ na ị nwere ego let's say na ị nwere ana i rere for instance na ị chọrọ itinye ego ahụ iji eme travel to to build your eh, proof of funds maka ihe a na-akpọ ya ebe a proof of funds let's say na ị nwere ị nwere um, ana i rere the gọọmenti chọrọ ịfụ that ihe na-abata na akaụntụ gị bụ 200 300 300 300 300,000 all of a sudden from 300,000 ya kpam 10 million naira that, that, that doesn't look good so ihe ha chọrọ ịma kedu ihe i me that's why m na-asị ndị mmadụ ọ bụrụ ala ka i rere nata deed of assignment jide ya ejide mgbe ị chọrọ apply for application ipe apply for a visa ga-asị that kedu ebe a ga-asị gị inwe funding iji eme travel yes na i nwe landed properties i nwe few of them gị attach ya sị ha okay ya um, ya na this document na i rela ana gị n'ebe a because you need to justify ebe ka i si nweta ego a i- i runyere n'ime akaụntụ ọ nwekwara ndị bịara ha sị okay na ha ga-sponsor gị but ọ bụrụ na ị dị above 22 years 23 years mmadụ na-sponsor gị that's okay mana ị hụla ndị arụghị na 27 28 29 30 ebe a ka m na-enwezi problem because ị pụta ha na-ajụ eh, you are 20 something years that means na ị da-arụ ọrụ Chukwumerije nee ka ndị obodo a si arụ ọrụ kịta

18 19 20 21 22 by 22 ha feel na onye ahụ agụchala you should have been working so ha amahụ na ndị be anyị adịghị na ndị ebe a- ndị be anyị adịghị ka ndị ebe a so mgbe ndị be anyị na-eweta application ha ebido maka visa fi- visa officer bụ ihe na-akọrọ m akụkọ a. ha ebido calculatewe

nwee ihe what you are doing ọ wụ o nwe ihe ị na-arụ ị nọketa ị sị na ị bịara ịga onye eh, chọrọ eh, onye eh, nwe eh, mmadụ nwere ike iwere cash of 10 million naira ji ya na-ebuild akaụntụ na-ebuild akaụntụ ọ dị possible
ọ dị possible Chukwumerije ahụna m onye e nyere visa visa wụkwanụ ị ma na ị ma na immigration bụ s- dị spiritual ahụna m onye nwere only 3 million naira na akaụntụ ya ha enye ya visa immigration is very spiritual and that's why onye ọbụla na-eme ihe immigration a na-adị na-asị ya kpuchie ọnụ gị you talk too much somebody jụrụ m the other day why do you say immigration is spiritual ana m eji ụka ka anyị gagodi n'akwụkwọ nsọ chukwu nna sịrị abraham hapụ ebe anyị eh, ị nọ gaa another place ya gaa nga ahụ wee gwa ha sị ya na na ah, eh, sara bụ oyi ya eh, nwanne ya nwanyị

na-etinye ya nwee ọ ya bụ ebe na-asị ndị mmadụ draw yourself and eh, focus like something you're gonna achieve within the next two years o nwere onye gwa m na Nigeria I want to leave this Nigeria ọ gwara m ya two years ago I want to leave Nigeria in the next two years I want to start working on it m sị ya good ya ebido work on it you cannot believe it Chukwumerije ọ batala ebe a nwanne ya you don't just wake up you want to travel go to ircc i tinye na google ircc piam enter ọ take gị to canadian website you go there but problem m na-enwe with ndị be anyị bụ ha chọọ ịba obodo oyibo they don't know what they want o nwere somebody yọrọ m biko na somebody na-abịa Canada biko ma m nwere ike pick the person from the airport Chukwumerije dontin na na chọrọ ịkọrọ akụkọ that will shock your bone marrow m abịa sị the person I don't really do it mana m ga-enyere gị aka m e, pick onye ahụ so ọ bụ na flight onye a ihe e dere onye a bụ na ọ na-aga e, conference na oil and gas conference na Calgary so the person esendere m uh, ticket uh, visa e nyere ya and sị this event is happening in two weeks time if you really want to attend this attend to this event gị try ya ka ị fly ya within the next two weeks Chukwumerije the person egoro flight ticket mistake m mere bụ na Igbo Igbo ka anyị sụrụ all through anyị asụhọ oyibo because ọ bụrụ na anyị sụrụ oyibo I would have known the man's weak point

I insisted the agent esendara m ya. Chukwumerije e dere na na that document na the man nwere BSc Business Administration from Lagos State University. M ajụwa the man, the man chọọ i- i- ikwu okwu kịta i sendere ya message ọ chọọ ime ya ya ekwuo ya na Google n'Igbo na Google Google atranscribe ya ya esendere ya onye ahụ. M akpọọ the man sị ya kedu ebe ị gụdewe na school ọ sị m primary 3. and he get very aggressive anytime i nyehọrọ ya aka ọ chọrọ ka i meere ya any document o nyehọrọ ya aka and this is one thing I see constantly with ndị be anyị ị chọọ ịpụta Canada jụọ onwe gị what am I coming to do kedu ihe m ga-eme na m bịa n'obodo a because o nwehọzị onye ga-enye gị ọrụ that the person o nwehọ onye chọrọ ịtake risk of the license ha ji na-eme business ebe a adịhọ ka US a na-eme under the carpet so much o nwekwere ndị na-eme ya but yawa na-agas zi too much so ị na-achọ ịpụta ebe a jụọ onwe gị kedu ihe ị na-achọ ime